I don't want to hear anyone speaking Igbo in this school. If you want talk, speak in English, just as you are taught in class. ekele m unu ndị be anyị onye anwụna onye efuna um, emenyere nwa Ogwugwu emenyere nwa Anọsike aka bụ nwanne ụnụ Fada Peter nke nkwado asụsụ Igbo a n'ụbọchị tata ndị m ji maka ha wee bịa n'ụzọ pụrụ iche bụ ụmụnne anyị ndị asụsụ na omenala Igbo anaghị adịcha mma ndị sị na ịkwado asụsụ na omenala Igbo abaghị uru na mbụ ka m bido na ndị na-ekwu maka asụsụ Igbo na ọ dịghị mkpa ịkwalite n'ụzọ pụrụ iche Please, my children, stop learning Igbo and focus on speaking good English. I am paying for you to learn Queen's English at school. Uche onye adịghị ya njọ bụ ihe anyị na-adị ekwube. Mana i kwupụta uche gị, ndị mmadụ nwere ike ọ ma adịcha ụfọdụ mma. Mana ka o si na-adị, ife ka akacha mkpa bụ ka ndị a na-anụ olu m ọ bụ na ha nwere ike itinye n'ọsịsa ihe kpatara ha ji wee sị na ịkwado asụsụ Igbo adịrọ mkpa maọbụ ihe kpatara ha ji asị na omenala Igbo adịrọ mma ma ncha ma ncha ha tinye ka anyị wee nwee ike ịma etu anyị ga-esi wee saba fa maka na ọ dị mkpa maka na ọ bụ na ha ekwurọ uche ha ha ekwupụtacha ha anyị ahụ machi n'ebe uche ha niile mana ka o si na-adị anyị ebe nwere ike itinye aka bụ na um, ife m nụtara ụfọdụ ndị mụ na ha kpara nkata obere oge kwulitere mgbe tere aka na ikwulite ha na-asị asụsụ Igbo kedu ihe eji eme asụsụ Igbo eji enweta ọrụ ndị afụ ka m chọrọ ka m saa ihe ha kwuru nwanne m achọrọ m ka m gwa gị na ife eji asụsụ Igbo eme bụ ihe eji asụsụ ndị ọzọ eme ife eji asụsụ eme bụ eji asụsụ akparịta ụka ya bụ ọ bụrụ na mmadụ naabọ ndị na-asụ ofu asụsụ ha nwere ike iji ya wee kwuo okwu gwa onwe ha okwu ha nwere ike iji ya wee dee ihe n'akwụkwọ mara ihe ha dere ya bụ ọ bụ ife a ndị ọzọ jikwa nke ha eme ka eji nke anyị eme nke ọzọ dịka nwanne m ejighị asụsụ agwa Chukwu okwu ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi na onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaakaa ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku gị wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka ọ metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko m dịka i si wee napụta ụmụ gị nọbu n'ijipt otu a wee wezuga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ karị mmadụ ga-eji asụsụ obodo wee kparị chukwu nkata chukwu na-asụ asụsụ ọbụla ya bụ na ọ na-asụ asụsụ igbo ya bụ na ọ bụ na ị chọọ ịgwa chukwu okwu i mee gịnị ị gwa ya okwu na igbo ya mere ọ bụrụ na mmadụ chọọ ikpe ekpere dịka etu e si akpọ ya maka mgbe ụfọdụ e kwuo ikpe ekpere maọbụ ịgọ ọfọ mana e kwuo ịgọ ọfọ dịka ihe arụsị mana ka a kpọọ ya ekpere ka o wee dị mma ị chọọ ikpe ekpere i mee gịnị i kpee ekpere n'olu Igbo ọ ga-abụ ị na-ekwu ihe ị na-ekwu ọ bụrụ ihe ahụ i bu n'obi ka ị na-ekwupụta maka mgbe ụfọdụ i were asụsụ ọzọ were kpee ekpere nwere ike mgbe ụfọdụ nwere ike ikpetacha ihe ị chọrọ mana i were olu Igbo na-ekpe bụrụ na ị ma Igbo ị na-ekpe ọ bụrụ ihe ahụ dị gị n'obi i si chọọ isi wee kwupụta kpọmkwem ndị Igbo na-eji olu Igbo were gọọ ọjị ma ọ bụ kpee ekpere ọjị ekene gị maka nya bụrụ okpe ekene na-eso maka ọdịniru a na-ayọ gị udo a na-ayọ gị ịhụnanya a na-ayọ gị ọganiru a na-ayọ gị arụ ike a na-ayọ gị ogonogo ndụ ị gbakọọ ife anyị kwu kịta nọ ise ka ọ dị mbọsị chukwu kelụ mmadụ ka o kelụ ife ọ ya-abụ ekpere anyị wee bụrụ biko ka anyị dị ndụ wee bụrụ ife chukwu bu n'uche na anyị ya-abụ mbọsị anyị ga-abịakwute chukwu anyị kpọọ nya nna ele na ndụ niile i nyelụ anyị na nkịtị nekwene ife anyị ji wee mee ọ bụrụ na anyị melụ ọfụma ọ sị anyị bata n'ụnọ ka akwa ọ bụ na ị fụ onye Igbo ma asụ Igbo ọ sụchaara gị Igbo i kpupụrụ ya okpu maka na anaghị asụ ya na-etinyeghị ilu dere ede n'ime ya bụ na ihe e ji Igbo eme bụ gịnị e ji Igbo eme gịnị akparịta nkata ikekwe gịnwa sị na Igbo adịcharaghị mma ka a kwalite ihe i ji na-anụ ihe m na-ekwu bụ maka gịnị maka na ị na-anụ Igbo nke ọzọ dịka m si kwuo e ji Igbo ekpe ekpere gwa Chineke okwu nke a dịcha nnukwu mkpa ị bịa n'ụka Kristi dịka ọtụtụ bụ ndị otu Kristi ma Katọlik ma Anglikan bụ Protestant ma Pentikọstal ụka dị iche iche gasị ọtụtụ n'ime ha na-eji Igbo ekpe ekpere ọ bụrụ Katọlik e ji Igbo aka Mass

ọtụtụ nwekwuru akwụkwọ nsọ ha n'olu Igbo iji gosi na Igbo Igbo dịkwa mkpa n'ife Chukwu na e jiri Igbo wee dee gịnị dee akwụkwọ nsọ ya bụ na ihe eji Igbo eme bụ gịnị na e ji asụsụ Igbo akparịta nkata were na-agwakwa Chukwu okwu were na-efe Chukwu n'ụzọ dị iche iche n'aka nke ọzọ omenala Igbo ọtụtụ na-eche na omenala Igbo ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ onye abụ ihe ibu n'obi omenala Igbo bụcha ihe ọjọọ ihe niile dị n'ime mba omenala anyị abụchaghị ihe ọjọọ etu omenala ndị ọzọ si wee dị ka nke anyị si wee dị ọtụtụ omenala nwere ike nwekwa ihe adịcha mma n'ime fa mana omenala na ibe na-emekọrịta nke ọ bụla esi n'aka ha na-amụtakwa ihe wee na-etinye nke ha nwere enwe onwe nke ụfọdụ adịchaghị mma a na-ewesisi ya na-etinye nke dịgasị mma ọ na-aga n'iru ya bụ na omenala anyị omenala anyị etu i si wee na-eche abụghị etu o si wee dị maka na ọ bụ omenala afụ bụ ihe dịbunụ tupu ụka kristi abịa na akụkụ be anyị ndị be anyị nwere etu ha si efe chi ha ndị be anyị kwere na chi chi dị nwere chi ukwu ya ọzọ bụ ekwere na enwere chi ukwu mana enwere ma chi nta ụmụ arụsị ndị ọzọ gasị ha ji abụ chi nta ọ bụgodị n'otu kristi anyị ma na enwere chukwu nwekwasị ụmụ arụsị ndị ọzọ gasị ụmụ demons ụmụ ụmụ mmụọ dịgasị iche iche ya bụ na omenala igbo Omenala Igbo kwenyere na enwere Chukwu. Ọ bụrụ na ihe na-amapụ n'ekwu ha n'omenala Igbo, ọ bụrụ na ife arụsị ndị ochie. Mba, na-afụgasị afa anyị Chukwudi Chukwuka Chukwu Chukwukadibịa na ihe niile ndị afụ. Ya iji gosi anyị omenala Igbo ọ bụ sọsọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ.